aa kala kati nachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene Landirani moni wamafuta a nkhosa ochokera kuno kumudzi kwanu kwa abale anu enieni. Ndikudziwa kale kuti zanu zonse kumeneko zikuyenda bwino. Zikanakhala kuti sichoncho ndiye kuti ndikanamva kalekale. Komabe ndimafuna mudziwe kuti kwanu kuno ku Chikumbeni ndiye ee! Ayi ndithu. Kukhala kwakebe tikumakhala kuti chonchobe ndithu. Moti nyimbo ija adayimba woyimba wina kuno wotchuka kuti mukumva bwanji m'thupi chonchobe? Bwanji mwavala juzi chonchobe? imene ija pena pake ikamayimbidwa zimazaoneka ngati mwina mwake anayimbira ife mwamva inu ndimakamba mobwerezabwereza kuti zimenezi achimwene zisatiiwalitse kuyamikira nkhwantha zomwe zija za maulendo a pa basi kwathu kuno za khweze zimenenso tsiku lalero zandigulira sitampa pakadali panotu ndimakamba kuti kumangochi inayamba kupita khweze basi kuchokera ku blantyre zikuyenda bwino kwambiri achimwene ndiye sabata yammawayi ndi nkhani za anakubalatu zofunika kuwaganizira makolo amwene apiteko kunyanja akwere chombo cha pansewu basi ya khweze munthu une lero ngakhale ndikulemba kalatayi komabe nyonga zenizeni zoti ndikhoza kulemberani kalatayi lero ndiye ndisaname ndilibe achimwene ndilibe nyonga chifukwa ndi eh tsiku ndi tsiku moyo wathu ukhala wolimba Ukumbukira iwe ndinakambapo ulendo wina wake mmene galu wakuda wachitira mmudzi mwathumu? Sizili bwino achimwene. Pano ndikukamba pano kutero ku siwa yangotsegulidwa kumene mmudzi mwathu. Koma tsopano siwa yake yomvetsa chisoni mwamva inu? Panopa tikukamba pano tonse manja ali mkhosi. Sitikudziwa kuti kodi siwa imeneyi itha bwanji? Komabe amfumu alamula kuti siwa itsegulidwe basi. Zinazo zioneka patsogolopa. Siwa imakhala yolilitsa inde, koma iyi ndiye ndi yokomoketsa achimwene. Sizili bwinoyi. Ndipo ena ake akapapanga chibwana chosaonetsapo chidwi tikumakhala anthu odabwitsika kwambiri. Mukumbukira inu posachedwa paja mudzi wonse tidasonkhana kukhomo kwa a Nalikhuleni kuperekezanso wina wotisiya. Pano tsopano Tasonkhana pa a Nzanani, koma tsopano sikuti tikuperekezanso mmodzi yekha wotisiya, ayi ndithu. Tasonkhana pano, tikuperekeza banja lonse, achimwene. Ndikudziwa mwadzidzimuka, ndipo muli ndi chidwi kuti banja lonse mukuliperekeza. Eya, achimwene, banja lonse la a Nzanani lapita lonse, kuchita kukhala ngati mtengano, mwamva inu. Ngati komwe anthu amapitako amakhalabe akulankhulana nkutheka kumalankhulana kumakamba za mmene moyo wathu wazunzira banja la anzanani. Tili pa siwa ndinakamba kale amfumu atsekulira komatu aliyense ali pano akungopukusa mutu achimwene ndikumadzifunsa kuti koma kodi kuchoka kwake anthufe tidzichoka chonchi? Banja la ana asanu, limodzi ndi makolo awo onse awiri ngati asanu ndi awiri, tikukafotsera onse ku mbiya zodowoka, achimwene. Kumachita kukhala ngati mwina mwake tikukangowasunga kaye kumeneko kwa kanthawi kochepa, koma tsiku lina lake tidzawayitananso. Ndikudziwa chidwi chako chikunka chikulirakulira. Ukudzifunsa kuti komatu o Bwande mukumatimanga m'masambatu. Kodi mwati chachitika ndi chiyani kuti banja lonse la a Mzanani litsikire kuli chete? zinthu zakebe achimwene zikumakhala zovuta kufotokoza kwake koma mungodziwa kuti njala ndi imene yawakokera kuli chete ine ndikudziwa mwadzidzimuka ndithu koma njala achimwene ndi imene yatilanda banja lonse la thunthu la anzanani analibe mtengo ogwira tsogolo samalionanso anayesera kuphiphaphipha kuti mwina make ndikupezako kachimanga koma zikuoneka kuti zinakanika anzanani Monga mutu wa banja, anaona kuti sakanachitiranso mwina. Amayenerabe kutakataka basi. Apatu ndi pamene akuti amakakumba dzina dzake dzooneka ngati dzikhawo. Olankhulawo akuti a Mzanani anamva ndithu kuti kalekale makolowo amati akasowa mtengo wogwira, galu wakuda akafika pachimake, amapulumukira zinthu ngati zimenezo. Akuti ngakhale njala ya 1949 imene idaali njala yolapitsitsa kwathu kuno kusiyana ndi ya 1992, Zinthu zimene adaapulumukira zinali zinthu ngati zimenezo. Nyika, zinthu ngati mango awisi, anunkha dala, akuti ngakhale tsokonombwe amene adaanona ndithu mu nthawi ya nsautso, nthawi ya njala m'zaka za m'mbuyomo. Chimenechi ndi chimene chinawalimbitsa mtima Mzanani kuti akakumbe zinzake za zikhawozo kuti mwina mwake m'mimbamo mulowemo kenakake, zinazo zioneka masiku otsatirawo. Sanadziwe anzanani kuti anakatenga dziphe kubwera nadzo pakhomo, kuikodola imfa yopita mwa mtengano achimwene, banja lonse. Zitaphikidwa dzooneka ngati dzikhawodzo ndipamene anangodabwa chitungwi thupi lonse, kenaka lilakali ndi nkudzadziratu mkamwa, maso kutembenuza. Imfa inali yomweyo, imfa yomvetsa chisoni, imfa yosowa kuti kodi pamenepa agwire nzake ndani, alire nzake ndani, adzafotokoze kwa otsala chenicheni chimene chidachitika ndi ndani. Basitu achimwene, ndi mmene banja lonse lathera la Anzanani m'mawa wa lero. anthu oyandikana nawo nyumba anangopeza matupi ngundangunda. Banja lonse lapita, lasiyana nalo dziko la mavuto, dziko losautsa. Ndi chifukwatu chake pakadali pano tili pa siwa achimwene, kuperekeza abale athu, banja la a Mzanani. Ndikudziwa mukudabwanso nanu ngatinso ena tonse kuno tikudabwira achimwene. Anthu ayamba kudya dzikhawo dzomachita kukumba pansi? Kodi ndiye tikuchitapo chiyani? Simungakhulupirire achimwene zinthu zimene tatanganidwa nazoyi. Zikumakhala zinthu zoda mutu kwabasi kuti koma akuluakulu tikumaona zimene nafe tikumaona! N'nakamba kale ulendo winawake kuti nkhani za chakudya kwathu kuno ni nkhani zikuluzikulu zimene zimafunika kukonzekera kokwanira, kuonetsetsa kuti tikupanga china chilichonse chotheka, anthu akhale ndi chakudya chokwanira, kafukufuku achitike tidziwe kumene kulibiretu chakudya, anthu kumeneko athandizike koma zomangomvetsa chisoni makono kuti anthu ndife otanganidwa koopsa koma atatanganidwa ndi zinthu zachabechabe palibe amene akumvetsetsa koma tatanganidwa kwabasi oyenera kuthandizapo pa nkhani ngati izi achimwene zinthu zimene amachedwa nazo simungakhulupirireyi zimadziwika ndithu kuyambira pachiyambi kuti chaka chino kukhala njala ya mnanu Koma zomwe zija achimwene tikuziona zikuchitika ku nkhani ya mafuta a galmoto zija, zija za pulaningi zija, zikuoneka kuti zili paliponse amwene. Makosana amaudindo tatayilira kwabasi. Aliyense akupanga zake. Aliyense akumadikira kaye kuti madzi afike m'khosi ndiye kenaka kumadzakhala ngati DJ dzidzidzi, kudzidzimuka kuti ii! Kani kuli zoterezi? Kudziwa ndikumadziwa ndithu kuti anthutu minda yawo inakokoloka, chakudya chiwavuta koopsa koma kumangolankhula kulankhula koma osafuna kuonjezera liwiro kuti zolankhulazo zigwirizane ndi mmene nyengo zilili pa galaundi ndimadzifunsa kuti nchifukwa chani koma anthu amakhala ndi machitidwe ngati amenewa njalayi ikuoneka kuti ivuta kwambiri chaka chino koma adindo akuoneka kuti sakutekeseka kwambiri akumachedwa ndi zinthu zodabwitsa kwabasi kumachedwa ndi kalembera osatha kumangolemba kulemba uku anthu atayamba kale kuvutika kudya dziphe ndi kumawakankhira kuli chete lero banja lonse la mzanani lapita sindikudziwa kumene akulowerako akumakamba chiyani za dziko lathu akumakamba chani za anthu amene adapatsidwa ntchito yosamalira miyoyo yawo anthu amene adauzidwa kuti inuyo muyesetse pasapezeke munthu wakufa ndi njala sindikudziwa a Mzanani ndi banja lawo lonse kumene aliko akumaganiza chani za anthu amenewa nkutheka akationa akumatimveranso chisoni mwina nkutheka akumayimba nyimbo ija yoti inu abwande inu mukafuna kutsala mutsale he ndaliona dziko ine dziko lino losautsa ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuda kunyasalande sungamvetse